Igbo bụ Igbo ekene m unu ebe anyị nọ ma ọ bụkwa na ebe anyị na-eje bụ ebe a na-akpọ Ata nke dị n'ime Umuekete na Aguleri Idu Kingdom dị n'Anambra steeti ebe ndị a na-akpọ Igala si wee pụọ n'ala Igbo ebe fa si wee migrate ya wee pụta ebe a na-akpọ Kogi steeti ugbu a. Iji gosi unu ụmụnne m, ebe anyị nọ kịta bụ n'Obi Ata bụ nnukwu nna Igala nke anyị na-akpọ Kogi steeti ugbu a. Biko please

anyị na-egosi gị ka o zuo oke nji si nọ iji mezie okwu anyị na-egosi gị ka o zuo oke bụ na anyị na-akọwara gị maka gad si na gad baa na eri si na eri baa na ụmụ ya anyị kọwara gị na eri mụrụ ụmụ nwoke n'ise na ofu nwaanyị onye ị nọ na be ya taa bụ nwa nke ịbụa eri a na-akpọ ata eri nya mụtara ndị a na-akpọ ịgala na mkpụkpụ nna ata ka anyị nọ ihe kpatara onye eme onye bịa anyị dulie ya bịa bụ ọ pụta echi ọbụla onwe onge na-esi o nwe ihe oyibo ji enene ihe na-eme nri ga-abịa nene ndị anyị dubịa ebe a mbụ bụ ndị archive sị na ebe a gosiri na onye bili ebe a bụ about 4000 years ago anyị abụrọ oyibo anyị bụ bụ ndị igbo dịka m gwara gị na mbụ ata bụ nwa nke ịbụa eri mụtara nya tọrọ ọba ọba bụ onye mụtara benin na ife ọba tọrọ igbo igbo tọrọ menri ndị a bụ ụmụ nke eri mụtara anabebe dịcha ebe a tupu ata anaba ebe o bi kịta bụ ụmụ nke ata diọkpala ya bi ebe a diọkpala ya bụ onye a na-akpọ ekete anyị si n'ukpo ata pụọ ya m duru gị jee n'obodo umuekete aguleri ekete bụ the first son of ata onye bili ebe a mụ na gị na mgbe ọ nọ ikpeazụ bụ ụmụ ata bụ onoja anyị pụrụ a na ekete ị vụ obu onoja ị je-avụ mbata ya ede Onoja nwere tupu ọ pụọ wee join ya ụmụnne nna ya ebe anyị nọ bụ ukpo ata ata the second son of Eri Eri the fifth son of Gad Gad the seventh son of Jacob Israel ihe ngosi anyị anyị na-egosi gị bụ na mmadụ a na-adarọ n'elu na o nwere ebe mmadụ si bịa ndị Igbo nke anyị bụ maka o nwere ike ọ bụ na o nwere ndị Igbo nke e si n'enu tụtụ ndị Igbo nke anyị bụ bụ ndị nke ụmụ nke Abraham anyị nsi ebe a kọwalide gị nke luolu gị n'aka Abraham ka anyị ji bụrụ ụmụ ya ndị anyị na ha bụ ụmụnne bụ Igala Tiv Jukuns Idoma Benins ndị a bụ ụmụnne Igbo na ha na-asụrọ Igbo emere ka ọ bụ na ha nna ejiri anyị na ha na mbụ maka na ihe akụkọ anyị nwere ebe a kwuru na Eri mụtara ụmụ nwoke n'ise n'ụmụ nwoke n'ise a bụ sọsọ ndị bi na five Igbo speaking states bụ sọ Agụlụ Menri na Adamgbo Ata migrated north and found Igala kingdom his first son is here Oba migrated west and found Benin down to Ife. His first son is there called Mba. Mba bụ the first son of Oba. Ekete bụ the first son of Ata. Anọ n'enu ukpo Ata ka anyị nọ. Ibe anyị nọ na abụ na ọ bụrụ na o nwere nwa va n'ebe a mụ na agama abịa ebe a tupu anyị na-abịa o mere na gị n'anya tupu anyị na-abịa n'ọ nwa ya ga-ebu ụzọ anyị luzie ebe a anyị nwee n'akala ebe a adịrọ all that free ọ dịrọ easy common person ọ dịrọ commoner ya bata nwere ebe a i jikwala ajọ ive na-abịa ebe a ị ma abịanwu ebe a ihe niile Igala na-eme na-eme nri bụ ebe a ka o si pụrụ anọ ka dị ebe a ị nọdụ ebe a nọ o nwere o nwere ihe ị ga-afụ o nwerọ ihe na-enwerọ ike ipu o nwerọ afịa ọbụna na-azọ ndụ na-adịrọ n'okilikili a o nwere afịa dibịa chọva afịa ọbụna ọ vụrọ ọ chọta ndị ụmụ Ekete ha ndị ụmụ Ekete eduli ya bịa n'ukpo Ata i nweta afịa ahụ ị ga-eji zọ ndụ nke mere na tupu ka Ata pụrụ na ihe niile o nwere ka na-alụ ọrụ ebe a ọ bụ na ọ bụrụ i nee anya mgbe anyị na-abata na ị vụrụ ka a na-akọcha ugbo ada akọ ugbo ebe a o nwere nnukwu ubili n'atọ kwụ ebe a ọkụ gbalị na 1972 wee gbuo ịbụa ọ vọla ofu nke ọzọ nwụrụ last ka ụmụ ya ji bịacha bụ ndị ụmụ Ekete the first son of Ata ji bịa dozicha ebe a ubili avụ ekwuwo epuo na be onye nke mụ na na bọna anyị luo obi o gosi gị ubili n'atọ o puziri na mbala ezi e ihe m kpatara m ji ekwu ya bụ na ihe nwere anwa na ọ bụ ihe mere n'enuigwe nke ịtọ mbọsị Oye mgbe o ji mee 72 hours o ji mee n'enuigwe nke ịtọ mee ebe a so o nwere ihe ija ka ị nweta ịchọ ọnya ọbụna avụrọ ya mana ihe a bụrụ eziokwu so ebe anyị nọ bụ ukpo Ata the second son of Eri mụtara Igala ndewo so how long how many years now ka ọ ọ nọgoro as in how many years Mm. ka o bigoro how many years ka ebe a na ị sị bụ obi ata dị ihe a amụrọ nna m mgbe ata pụrụ Mm. amụrọ nna nna m Mm. ihe a na-akọrọ gị bụ ihe mere about 1000 years ago ihe mere o ji dị nne bụ history ndị anyị nwere and na anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Chukwu keli ọfụma na ị chọọ ive ị chọta ebe ọ dị archive nke nwe anyị nwe n'ebe a abụrọ archive ebe ọkụ na-agba ma ebe e nwere dọkụmentị ndị amerịka maọbụ ndị england ndị archaeology bịara ebe a kwuru na ọ dị 4000 years ago ka mmadụ bili ebe a 4000 years ago ka mmadụ bili ebe a and na onye bili ya ka anyị na-ekwu na ata bụ nna ịgala nwa nke ịbụọ eri mụtalụ ok so nna anyị ukwu anyị na-akọwa n'ebe a kịta bụ ka m wee ya na ọ ihe ndị oyibo na-akpọ descendant ata mm, ya na o si from the li- lineage or lineage mm. ata nya ka o ji bili ebe a ha bụ the first son Nna ba bụ Ekete bụ the first son of Ata. N'usoro ọdịnala nke ndị Igbo, diọkpala adịghị ere obi. Mm. Nyanwa na onwe ya bụ diọkpala na ime afọ nke nna ya. Mm. So ọ bụ na ga-enye ebe a nri maọbụ na-enwere eme nya ka ndị be ve ga-edute bịa maka na lineji nke va ahụ bụ nyanwa bụ diọkpala na saịdị nke ya. Ha bụ ekete ụmụ ekete. ekete bụ afa nna ba kịta bụ ihe a na-aza bụ ụmụ ekete ekete ka m sị gị na ọ nya bụ nwa nke izi ata mụtara so na obili na-eji ata akaba bụ iji mara gị atụ o nwere ike onye ịgala nọdụ ọ sị gị ee eh, na igbo si ịgala kpaa ọ bụ ịgala si igbo i je na na na saịdị anambra steeti ị ja-afụ agwụ ata nke gosili na ọ bụrọ anyị si be be na ọ ba si be anyị obodo riletili to ebe enwe anyị nọ mụ na gị nọ taa n'ani Igbo lulu 70 obodo riletili to ebe a so na mgbe ata nabalị ya na ụmụ ya nabalị ndị nachila azụ rili nne it is like akụkọ nke Benin i je ọnịcha na ọnịcha bụ ọnịcha ado na idu now mgbe mbụ ha bụbu ọnịcha ado ọ ka ha ji malị na ebe ha si bụ idu eri kingdom ha tinye idu mgbe mbụ bụ ị jụọ onye ọnịcha ọ sị gị na ha si benin ha ama ọlụ na benin si aguleri o nwere ike onye dị obele amụta nnukwu mmadụ

n'ebe a ka fa si wee gbagolu igala so a na-abịa ekpele ebe a ụfọdụ ndị ụmụ ekete a na-abịakwa ekpele ebe a mụnwa na-abịakwa ekpele wee luo ofu oge ofu otu bịa sị na na ekwuru na a jesịrị chọọ iwe chọchasị na iwu lebu na-abịa ebe a na-eyi edozili banye so mụnwa mee gịnị m asị okay because ndị na-abịa ekpele ebe a rinne ọ bụrọ sọsọ m n'ime ụmụ ekete bụ ndị ọmụ since ahụ mụnwa bịa dozisi elu anyị before abịazi agụnyezie signboard ya bagụ ya ebe a so ka o si dị edebe ubili ahụ bụ nke ahụ dị n'etiti kwụ ebe a nya nke da last mụ m bịara sị ọ bụlụ eziokwu ka ị na-ekwu nya pukene ubili ahụ ka m hụ ọ chọzi ipu ubili ahụ bịa na be m bịa puo ya puku anyị eto otu ahụ ọ dị ọ dị akịta nya anyị jebe ga ya unu ruo be m kịta ọ dị
ekene m ndewo mm. anyị ekelekwena gị na ihe ị kọwara ihe gbasara ka ata na ka igala na ubili ya si wee dịrị anyị kele gị rinne nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ ụmụnne anyị ndị igala a na-agwa ha na fa si n'igbo wee pụọ na anyị ncha niile bụ ofu ife ha na-afụta ya na maybe na anyị nwere another hidden agenda nke bụ eziokwu bụ enwerọ onye anyị na-afọsụ ka ọ bụrụ igbo ma ọ bụ ka anyị na ya bụrụ nwanne kama na anyị na-agwa fa the reality anyị na-agwa ha nke bụ eziokwu maka na ndị be anyị sị na eziokwu bụ ndụ ọkwa nya ka anyị ji achọ ntọana anụ m anụ na igala si from Igbo na ọ na ala Igbo ka ha si wee pụọ na ọ na ala Igbo ka fa si wee pụọ na ebe a bụ ana Igbo ahụ fa si pụọ ya wee sị mba na nna ala ka a na-ekwu a na-afụ n'anya ọ nya ka anyị ji wee bịaba ebe ata si wee pụọ wee migrate to em, igala so daalụnụ dịka unu na watch this very video achọrọ m ka unu gbaa mbọ tụsaa ya ka ụmụnne anyị dị iche iche mara ka fa si wee bido mara ebe fa si wee pụta ọ dị mkpa rinne na anyị ma our identity na anyị ma ebe anyị si wee pụta so anyị ga-aga na be nwanne anyị nwoke a nna anyị ukwu ka o gosikwa anyị ebe ọ so em, ubili anụnwa pụrụ ịtọ dịka o si wee dị na mbụ oge Atta fa pụrụ ebe a oge ha rapụrụ so ka anyị jee ebe ahụ fụrụ ya bụ ife na onwe anyị dịka anyị na-aga ndị mụ na fa sokwenụ bịa ya bụ ije bụ otu Members of Cabinet Eze Chukwuemeka Eri nke Idu Kingdom dị n'Aguleri. Ndị a bụ otu pụrụ iche e hibere maka our culture and tradition bụ omenala na ọdịnala ndị Igbo iji nyere Eze Chukwuemeka Eri aka na. Ma cherekwe maka episode two na-abịa n'ihu. Sịrị unu ụmụnne m, ka ọ dịkwanụ.

ihe m ji sị ka anyị kwụsị ebe a bụ na mgbe anyị nọ n'Okpu Atta hmm. na m sị gị na m ma-edu gị pụrụ n'obodo a na-akpọ Ụmụekete na ekete bụ the first son of Atta ya bụ obodo anyị nọ i nee anya ebe a ị hụ ihe e dere n'ọnụ asụsụ nke ndị ọcha hmm. welcome to Onoja Idueri ị hụ na ahụ ka e dere nke mere anyị a na-akọrọ akọ nke a ka ị chọba i nwere ebe ị ga-achọta ya dịka m sị gị na Eri mụrụ ụmụ nwoke n'ise Agụlụ the first son Atta the second son ọba the third igbo fourth and menri the fifth son with a daughter na-akpọ Adamgbo ebe anyị nọ kịta bụ Ụmụekete ekete the first son of Atta Eri dịka m gwara gị na diọkpala ya dị ere obi ya ka ekete ji nọdụ ebe a ndị niile pụrụ apụ bụ ụmụnne ya ma nyanwa bụ diọkpala nke nna ya bi na mkpụkpụ ụnọ nna ya ya na ụmụ ya migrate ziri wee bụrụ igala ụmụnne ya yes migrate li jee abụlụ igala nyanwa bụ the first son bi na mkpụkpụ be nna ya okay ya bụ na na ọ bụghị igbo mụ igala na ọ na igala na igbo bụ nwanne nwanne Okay.
igala bụ the elder brother of igbo Mm. mụ na gị na-abụ bụ ụmụ nke agụlụ na menri because na mgbe a pụrụ aba Atta ọ pụọ bụ ọba menri pụọ ọmata igbo adamgbo na agụlụ ba bụ five igbo speaking states mana ndị a pụrụ na na diọkpala ba nọcha here representing their father like m gwa gị na i je n'obodo a na-akpọ ifite agụleri kwude ndị a na-akpọ ọkpụ ọkpụ bụ the first son of menri obodo ọbụla ha nọ na igbo ha na-aza ọkpụ i je na ọka ha na-aza ụmụ ọkpụ i je na ng- eh, isi ala ngwa ha na-aza ọkpụ ala so any place ha nọ ha na-remember that name ị pụọ na igboezunu agụleri ikwude ndị a na-akpọ ụmụ mba mba bụ the first son of ọba and obodo ọbụla ha nọ na ha na-aza
ị nwere ike ịgbanwecha ihe niile ma aha ha nwa nyere gị ya na-arapụ ya so ndewo ka anyị bazia n'ime ụmụ ekete ka i wezili anya gị fụchazi ndị ọzọ mana mbata ụmụ ekete dị fa ịfụ nke
ndewo ebe anyị nọ kịta bụ na nke nna anyị ukwu ọ sị na ubili ahụ anyị fụrụ ebe ahụ ata si wee pụ nọ na ọ nọkwa na be ya kwa iji gosi na ọ nwa ya ka ọ bụ so anyị bịara ka anyị fụ ya bụ ife n'onwe anyị so ụmụnne m nee ya bụ ife nna anyị ukwu e nwezie ihe ị nwere ịgwa anyị gbasara ya bụ ife kọwara anyị dịka m kwuru n'oge mbụ ebe nwa ji ala hmm. n'elu ukpo ahụ hmm. maka sị ụfọdụ na-esi ngọ ụfọdụ sị na ọ bụrọ eziokwu ka anyị na-ekwu na asị ka anyị na-asị hmm. so ọ ga-ejezi edozie n'ebe ahụ mụ asị ọ bụ na ife anyị na-ekwu na eziokwu ka ọ bụ ya puo ubili ebe ahụ ubili na-ata ahụ ya puo nye ebe ahụ hmm. ka ndị mmadụ fụ ya ka a ma na eziokwu ka anyị na-ekwu na ọ bụrọ asị ka anyị na-atụ anyị wee megide ife anyị mere mesịa ife anyị mere nata ebe a nọdụ six days anyị ji wee nata ebe a nke seven days ya ka anyị gataziri ebe a fụ ubili mana ọ dịburọ ebe a hmm. so nwa akpọ ndị be m sị ha bịakwa nekwa n'ubi ebe a o nwere okenye si anyị wee jee ebe a bụ onye be anyị nwa si abịaka na bịa nwa si anaka n'obi wee tie mkpu sị m nekwa na ekpere dị mkpa na ukpo ata nekwa na nye adị ebe a anyị wee bịa nenezi ya ọ bụrụ na ikwu ite ahụ ọ dị ite ahụ ka ọ dịkwa ebe a ofu dị nke a ọzọ dị nke a ọzọ dị ya n'azụ na nke ọzọ ebe a ofu dị nke ọzọ dị ebe a ya bụ the three ọ dị ifu gị so e wee kweta na eziokwu ok ndewo hmm. mana dịka ihe a bịara na be gị a mm. nọdị mm. gosi kedu ihe ọ na-egosipụta enwere ọ pụtara na enwere ikikere i nwere ma ọ bezọ na ihe ndị m fụgara ebe a enwere ihe dị iche ị na-eme because afụ m na e dere eh. ọdịnarị ka anyị nwa eh, ife dị n'ime ya na ọ bụ na abata m kwude nna m ahụ ọ na-alụ ọlụ ịzọ ndụ hmm. na-azọpụta ndị mmadụ

ịzụ mmụọ ka ịzọ ndụ ahụ m kwude nna m ọ na-azọ nya nwa ka m na-azọkwa ya bụ nke a na-akpọ doctor na olu bekee dibịa ndewo ihe anyị na-akọ bụ eziokwu nke pụtara ife onye anyị na ya naabọ so jee n'ukpo ata bụ ihe o chili na eze eri in council bụ ugochukwu tuweli na idueri obodo a bụ ụmụ ekete agụleri ihe eji malụ va bụ ịzọ ndụ ịzọ mmadụ ndụ ka eji malụ va nke emere na ọ bụ na ịbụ ezigbo onye nwa n'obodo a ị ga-eso na-azọ ndụ onye anyị nọ be ya bụ ifeanyị baala o nwee nsogbu mmadụ nwere dịka nsogbu isi maọbụ ọya maọbụ ọya ọbụla dị iche iche ya ka ọ na-alụ nke mere na ewepụ na ndị nwe mmadụ ndị edutere ebe a na achọrọ ka a na-egosi na nwaba nwere ọya dị aṅa n'ike bunyere camera gị wee vụ ọtụtụ ndị mmadụ na ihe nọ ebe a na-azọ ndụ lu thirty ma ndị azọrọ naa na enwerọ ọnụ o wee bụrụ maka na anyị na-ekwu bụ eziokwu o nwere ike onye nọdụ ọ sị gị na ndị igala na-eme dibia rinne ebe dibia ha si bụ na ekete the first son of ata ndewo ụmụnne m na afụgonu nke bụ eziokwu na anyị anara akọkwanụ akụkọ ụgha ma ka anyị wee zọrọ ife anyị na-abụrọ ma take glory na-enwerọ isi na ọdụ nọọ anyị na-ekwu anyị na-egosi gị nke bụ eziokwu na-egosi gị ife a na-akpọ proof ka i wee ma na ife anyị na-agwa gị bụ eziokwu ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na anyị anara agwa gị ka i kwelu ma ka i believe-uo maka na ife anyị ji agwa gị ife a dị ebe a nke esi ma ị chọkwa ịbịa n'onwe gị you can still come and verify by yourself anyị anara agwa gị ka i kwelu na ife anyị na-ekwu na ọ ka ị gaa mee investigation maka na ife a dị ebe a oge ọbụla i ji wee bịa ị ya-afụ ya si unu ụmụnne m daalụkwanụ gbakwazienụ mbọ fụ na unu tụsara this very video daalụnụ dịka anyị si wee fụ nwanne anyị nwoke bụ nnukwu nna anyị anyị bịara na be ya kọwakwanala anyị ife dị iche iche ife anyị fụrụ bụkwa na ife ọ kọwara anyị ife ọ kọwakwanala anyị bụ ife anyị fụrụ anyị fụrụ ndị arụ na-adịrọ dị iche iche ndị nwere mental disorder, mental problem, isi mgbaka, different issues, anyị fụsị fa there, anyị fụrụ ndị nwetagolo onwe fa, fụkwa ndị a ka na-etriti. Ya bụ, ife dị mma dị mma, aka ọrụ na ndụ nwanne anyị nwoke na-azọ n'obodo anyị karịrị akarị. Gbakwazienụ mbọ tụsaa this video. Daalụnụ.